ụfọdụ ndị kpatụgasịrị ya aka mere ụfọdụ ji n'oge gara aga na-ekwu na ọ bụrụ na akpachara anya na asụsụ Igbo nwere ike ime gịnị ịnwụ ee mana n'ọnụ okwu gị n'asụsụ Igbo ọ nwụrụ ma ọ nwụghọ o nwere ihe i nwere ike ikwu maka ya otu ọnọdụ si wee dị kịta asị na ọnọdụ asụsụ Igbo ya anwụ maka na otu i si kwu eje wee jee mmemme agba agbamakwụkwọ mmemme nke a ndị Igbo ha yikwa akwa Igbo ụfọdụ ha asụkwa Igbo ụfọdụ na-ekwuzi na asụsụ Igbo nwere ike ịnwụ n'oge eteghị aka ọ nwere ike nwere ihe ikwu ihe i nwere ike ikwu na ọ bụrụ na ejiri aka anụnwa anyị jikọta asụsụ Igbo a na-anwụ ọ ma-anwụ maka ọ bụrọ ndị a sị na ọ ga-anwụ ọ bụrọ ha kere ndị Igbo Mm? ọ ma-anwụ onye ọbụla tinye aka sụwa Igbo na ọgbụwa ụnụ ya emezina gị ifere ndị Kanada kịta kwa anyị na ahụ nwere onye kpọrọ na Kanada ndị ekwu ijere eruwe ego mụ na onye ga-agba egwu ịnụ ịnụ ịnụ ya ị na-ahụ ebe m na-agba Eh? ya emezina unu ifere kedu ife na ife a Mm. so biko ọ ka ya ha m otu a ọ dị mma ọ gaghị anwụ with aka unu ji nke ọzọ bụ ọtụtụ oge otu m si kwu ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ee ụmụ akwụkwọ ụmụ anyị ụfọdụ na-abụ ha sụọ igbo ha nwechasị mgbe ekwesịrị ka ha sụọ igbo ma oge dị aṅaa a taa onye ahụ afụfụ kedu ihe i nwere ike ikwu maka ụdị ihe anụ ihe mere ụdị ihe ahụ ọ ndị anyị na-agwa ụdị okwu ahụ ndị na-akụzikwa nkụzi ahụ hmm. ọ ndị anyị na-ayọ ya kịta ọ hanwa na-akụzikwa nkụzi ahụ wee na-ekwu na nwatakịrị ama asụ asụsụ ana nna ya na be ha na be na ezinụlọ ka m kpọọ ebe ahụ ezinụlọ ajụ na ọ ma-asụ asụsụ ana nna ya ọ ụdị ndị ahụ ka anyị na-ayọ ọ hịa ha biko hapụrụ anyị ụmụaka anyị ka ha sụọ obodo ha o ruo na nke English kụziere ya English o ruo na nke Efik gosi ya Efik ọ bụrọ ofu asụsụ ka mmadụ na-ama so bikonụ ana m ayọtọkwa unu bikonụ hapụrụnụ ụmụ anyị ka ha mara ihe ibe ha ma n'ebe a ka a mụrụ ha donu ọ ha ma otu a na-akụ nke ọzọ bụ ọ bụrọ sọ n'ụlọ akwụkwọ oge ụfọdụ ị batakwa n'ọtụtụ ezinụlọ anyị ndị nne na nna mụkwazi ụmụazị nụwa bụ ndị Igbo oge ụfọdụ ụmụ ha batakwa n'ụlọ mee ka asụ Igbo kwa ị fụkwa nne na nna sị ma ọ nwere ike ọ bụ nne ma ọ bụ nna sị ya nwa m ahụ ka asụna Igbo nke iru asụna Igbo ka ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ ụlọ gbata nne na nna anyị ị nụrụ mgbe m na-ekwu ọ bụrụ ka m nwa ọgụdụ ị nụrụ mgbe m na-ekwu ya Mm. na nne na nna ada ekwe nwa ha asụ Igbo e nwere ike ịsị na ha abụghọ ndị Igbo in short ha abụghọ ndị Igbo akọọrọ m ụnụ maka onye jere Kanada chichaa fada mm. a sị ya nya nataba anyị ịmụ ebe ọ ya nata bịa bịa kaarụ ndị be anyị ụka ozi onye nke ọzọ nne na nna ya na-asụrụ Igbo onye zọrọ ya ọ nweghị ihe o ji ekwu n'okwuchukwu okwu nwoke hei gịnị ka ọ na-ekwu ya gwanụ anyị ihe anyị ga-anụ anyị sorie nọrọ ibe nwe obi Mm. onye nke ọzọ nne na nna anyị na-akụziri igbo zọrọ ya were kwuo okwuchukwu na igbo ndị mmadụ ghọta Mm. biko nu, ha na-eke anyị ji egburu ha anyị ji egburu ha ọkụkọ ka ha were nwee ike na-anụ ihe anyị na-ekwu ha hapụ ụmụaka ka ha sụwa obodo ha kụziere ihe ha kwesịrị ịma ọ wụghị ihe ọjọọ biko ka ọ ha m otu a a da ama ama o nwekwa ọzọ ọ dị mma anyị na-ekene gị na ndị ị na-aza aza ị na ị na-akụ ya ebe ọ na-adaba nke ọzọ bụ o nwere ofu ife ị na-ekwu sị na egwu egedege bụ igbo ọ sị ọ sị na ọ igbo pure ọ sị na ọ pure igbo m sị ya kee ka o si pure igbo ọ sị m o nwere ihe e ji eti egwu ahụ ma nke e ji agba ya agba ị fụrụ aka ndị obodo oyibo ebe a ọ sị mba na ihe niile bụ igbo ma akwa eyi n'ahụ ma ekwe ma ọja ma ogene um, ekwe udu ma nkwa alo ihe niile bụ igbo 100% Yes. ma akwa eyi n'ahụ then ọtụtụ anyị nwa na-asụ igbo asụ oge ụfọdụ ị fụ na ọtụtụ igbo anyị na-asụ aha adị pure ọ dịka a na-akpọ ngili igbo so na ọ bụrọ sọ na ndị n'obodo oyibo oge ụfọdụ ọ na-esi- ọ na-esitụrụ ha ike anyị nwa nọkwa n'ụlọ na-asụ igbo asụ ọ na-esi ike ịfụ onye igbo sụbara igbo sụchacha igbo ruo n'isi ọ bụ na ụbọchị oyibo nke a weta nke ọzọ egwu niile bụ pure igbo 100% kedu ị nwere ike ịgwa ma ndị obodo oyibo ahụ ma anyị nwa nọ n'ụlọ igbo ụlọ asụ igbo ama na igbo anyị aha achacha acha ọ ya mere o ji awụ mgbe anyị nwere ohere anyị na-aga nọta ntọ mgbe ọ ya-akụgide egwu akwụsị weta ofu ihe debe sị ngwa ị mara na ị wụ onye igbo ka izie ya jụụ ya gwa anyị ihe a ga-eji nwa ebe igbo nọ Mm, ị zata ị naa prize a na-adakwa ya, mm, a na-adakwa ya. ngwa gwa anyị afa gị gwa anyị akara ekwentị gị gwa anyị ihe ị na-azụ gwa anyị obodo i si bi ebe a etinyekwana igbo nweghị onye na-azata o nwee onye na-azata ya ndị nwerere ike ịnwara ka ha mara ma ha ọ ji azata ya bụ ndị ndị ndị imo steeti na-abịa ndị a na- nha nha nwa na-abịa ewere prize ya o siri ike ọ hịara ha ahụ ọ sụkọta ekwe choo ande anyị enwude den enwude Hmm. so ọ hịaka ha ahụ ọ hịara ha ahụ ọ hịaka nna ya onye ọbụla ti- tie uchu onye ọbụla tie uchu ka anyị chighata n'azụ na ebe anyị gbaruru aka anyị eruzighị ebe ahụ sụwa oyibo asụwa anyị agaghị asụta ọfụma sụwa igbo nwa asụwa ebe ahụ ka ọ ka njọ Oliver were kpọọ anyị ngiri igbo Mm. na-eti onye asụzikwana ngiri igbo ngiri igbo ka anyị nọ na kịta ekene m na-enye unu bụ otu unu si kịta na-eme ya mara ma o nwere ndị uche ha ga-eru ya ka ha chegharịwanụ ka ha mara ihe a ga-eme